Hmm. Igbo bụ Igbo ekene m unu Igbo kachanụ Igbo mụọnụ Igbo zụọnụ Igbo rie aka ụmụ unu afa m bụ Elias Odo Azaya onye ọdụ ọsịsọ ka eji wee mara m abụ m osi ọra na nepa okwu anyị ji bịa taa bụ ihe gbasara ihe nna m gwara m mgbe gboo ya mgbe anyị ka na-etonite etonite mgbe anyị na-eje mahadum nke mmụta ihe a na-akpọ nursery so ọ na-agwa m mgbe ahụ anyị na-eje m fụ okenye m kene ya ọ bụrụ nwoke bụ okenye m kene ya ọ bụrụ nwaanyị bụ okenye m kene ya so mgbe ahụ anyị na-eje na-ene anya onye ọbụla bụ m okenye m kene ya na-ekwu ndewo ọ sị m nwa m nnọọ o nwere mbọsị m kenekata na-anata sị nna bịa kele m bụ nwa onye sị na abụ nwa onye dị otu a ha ọ mụrụ ya sị na ọkwanụ nwanne ka anyị na ọkwanụ ụmụnna onye dị otu a bụ onye mụrụ m sị ya na onye mụrụ ọ sị m ngwa na-ejide ya o nye m ihe a na-akpọ ego ya bụ ego e ji egote ihe amarọ m ọnụ ego ka mgbe ahụ m bịa were ya natara nna m asị ya nna m anatakwa m kene nna anyị ukwu ndewo sị m nnọọ nwa m abatago sị ya na m abatago m tinye aka na akpa m weta ego a wee nye ọ sị m kedu onye nyere m sị ya na onye dị otu a ọ sị m kedu ihe mere o ji wee nye m ya bụ ego sị ya na ọkwa ị sị m onye ọbụla m fụrụ m kene ya bụ onye bụ m okenye ọ sị m ha o were aka na abụọ kwee m aka sị m o meka m ya ee so ruo ka ka chi fota mgbe m na-eje akwụkwọ ajụrọ m ya ese ego ka m nyere ya ejebego m akwadocha akwụkwọ na-eje ọ kpọchie m azụ sị m ngwa mụ na-ewere gote akara ihe o nyere m bụ ofu ego ka mgbe ahụ ejeze m ka eyi bụ agote nke ọkara ya wenata nke ọzọ mgbe m bataziri na nke na-ekwu ndewo ọ sị m ha m abata sị ya na m abatago m chie aka n'akpa m weta ego a wee nye ya bụ ọkara ego ahụ o nyere m egocharọ m ya ọ sị m kezi ihe m gota m gwa ya ihe m gota sị m ha o jiri aka naabọ kwee m n'aka sị m nnọọ Mgbe anyị mechara ihe niile anyị mere n'abalị, ya kpọọ m nọdụ a sị m kezi kpata na m egocharọ ihe ahụ o nyere m wee sị ya na ọ maka ihe mbọsị ọzọ ya bụ echi sị ntu na-eche maka echi sị ya na m eche ya were aka naabọ kwee m n'aka hmm. ruo nke mbọsị ọzọ chi efo ọ sị m ma m ejego kenee nna m ochie ya bụ nna mụtara ya ya na m akarọkwa eje ọ sị m na chi fo ụtụtụ m jee kene nna m ochie maka na anyị bi ebe a dịghị edika ebe ọ sị m after m jee kene nna m ochie m ejee kene nne m ochie acha m sị chesị onye ihe a ka m ga ọ sị m na chi fo ruo ụtụtụ ma ọ sogide ya bụrụ na m abịarọ bịa kene ya maka na ebe anyị na-alarụ dị iche ebe ha na-alarụ dị iche ebe nna anyị ochie bi dịka site ebe nị te ebe nị o nwerọ onye ya na ibe ya na-alarụ m pụta ụtụtụ m jee kene nna m nna anyị ochie m pụta m kụọ aka n'ụzọ kpọm kpọm ọ sị m onye sị ya na ọ m bụ Elias ọ sị m okay anyị alarụkwa sị ya na anyị la ọ sị m nna jebe na nke nna anyị ochie kpọkpọkpọ nna anyị ochie ndewo ọ sị m kedu onye na-ekwu sị ya na ọ mụwa ew ọ kpọọ m ava m za sị ya na m bịara ịma ma ị larụkwa ọ sị m na ya na m nọ machitebe azụ m pụta kụọ aka n'ụzọ nna nne m abatago ọ sị m okay ma m ejesigo sị ya ee ọ sị m ngwa na m ama eje mahadum mmụta taa na o nwere ebe anyị ya-eje na taata abụrọ maka ije ebe a na-amụ ihe mmụta na anyị eje ugbo taa na taa bụ mbọsị ugbo agaghị m agba ya ihe niile a anyị ejebe m pụta echi e nwere ike ọ bụ na a kpọrọ afa m na mahadum ọ bụ na m abịarọ letara echi aka m chebe aka m a pịa m ya mgbe ahụ a na-apịa six lashes a sị a kpọọ ya n'olu mmụta m dobe aka m a pịa m ya ya ugboro n'isi na a na-apịa m ụzọ. o nwere ihe ọ dị m ncha ntụ na ihe nna m gwara m ka m na-afụ o nwere ihe dị ka nne gị jee gwa gị ma ọ sị gị nke a so far nna gị kwugoro ihe e kwuru ka ọ ya dị ka anyị si ekwu okwu a taa ihe gbasara ihe na-eme mbọsị nke taa ụfọdụ n'ime anyị achọghịzi ige ntị ihe nna ha kwuru ma ihe nne ha kwuru ihe m na-ekwu ọ dị ka ndị youth na-anụ olu m ebe ọbụla ha nọ ha nọ Ọnịsha ha nọ Enugwu ha nọ Lagos biko ndododo Unu gee ntị ka anyị nataba ka unu nụrụ ihe m na-ekwu ka anyị nwee mgbanwe ka okwu a nachitekene azụ ka omenala anyị nachite azụ dịka o si dịbụ na mbụ ọ ga-akakwa abara anyị uru ọ ya ka okwu m ji wee bịa taa Igbo bụ Igbo ekene m unu